Унагъуэ зыухуагъащӏэ ныбжьыщӏэхэм я псэукӏэр нэхъ тынш хъуным, щӏэблэ зрагъэгъуэтыным тегъэгушхуэным хуэунэтӏа программэ зыбжанэ иужьрей илъэсхэм къэралым къызэрегъэпэщ. Апхуэдэхэм ящыщщ анэ мылъку, материнский капитал жиӏэу къызэригъэпэща программэр. Ар минитӏрэ блы гъэ лъандэрэ мэлажьэ. Унагъуэхэм бын нэхъыбэ зрагъэгъуэтыным тегъэгушхуэным хуэунэтӏа программэщ мыр. Абы ипкъ иткӏэ минитӏрэ блы гъэм щӏышылэ мазэм и зым щыщӏэдзауэ бын етӏуанэ зыгъуэта унагъуэхэм къэралыр ахъшэкӏэ къыдэӏэпыкъуу щытащ. Ауэ минитӏрэ тӏощӏ гъэм щыщӏэдзауэ мы программэм зэхъуэкӏыныгъэшхуэхэр къыхыхьащ. Ахэм убгъуауэ нэхъ ипэкӏэ дыхутепсэлъхьауэ щытащ. Дэ нобэ гу зылъыттэну дызыхуей ӏуэхугъуэхэм щыщщ иужьрей илъэсым мы программэм щӏэуэ къыхыхьахэр, абы кърикӏуахэр. Псалъэм папщӏэ, минитӏрэ тӏощӏ гъэм къриубыдэу ди республикэм унагъуэ минийрэ щиблрэ тхущӏрэ ир мы программэм хиубыдащ. Апхуэдиз минитӏрэ блы гъэ лъандэрэ демыӏауэ къалъытэ пенсэ фондым и лэжьакӏуэхэм. Икӏи а бжыгъэр щӏэлъагэм и щхьэусыгъуэ зыбжанэ къахь. Апхуэдэщ, япэрауэ, минитӏрэ тӏощӏ гъэм щыщӏэдзауэ къэралым анэ мылъкур етӏуанэ сабий мыхъуу унагъуэм япэу нэну къыщихъуам деж яриту зэрыхъуар. Етӏуанэрауэ, илъэс блэкӏам мэлыжьыхь мазэм и кум щыщӏэдзауэ анэ мылъкум щыхьэт техъуэ тхылъыр зэбгъэпэщынри, ар къэбгъэсэбэпынри нэхъ псынщӏэу зэфӏэкӏ зэрыхъуам. Иджы, сабий зыгъуэтагъащӏэ анэм нэхъапэм зыхуихьэсын хуейуэ щыта тхылъымпӏэхэм я бжыгъэр нэхъ мащӏи хъуащ, апхуэдиз зэманкӏи къыкӏэлъикӏухьын хуейкъым. Абы къыщынэмыщӏа, анэ мылъкуу унагъуэм иратыр илъэс къэс нэхъыбэ мэхъу. Мы гъэ дызытехьам зи гугъу тщӏы программэм къыхыхьа зэхъуэкӏыныгъэхэм къытхутепсэлъыхьыну дэ захуэдгъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Пенсэ фондым и лэжьакӏуэхэм. Жанна дызэрыщыгъуазэмкӏэ, анэ мылъку, материнский капитал жыхуэтӏэ унагъуэхэм къэралыр щӏэгъэкъуэн зэрахуэхъум и пщӏэр илъэс къэсыхукӏэ драгъэкӏуей. Мис мы илъэс дызытехьам ар дапщэ хъуа, процент дапщэкӏэ хэхъуа? Сабий етӏуанэ минитӏрэ тӏощӏ гъэм ипэ къихуэу зыгъуэта адэ-анэхэм я сертификатыр къамыгъэсэбэпауэ щытмэ, абы и уасэр мы дызырыт илъэсым и пщӏэм и пэ дыдэм щыщӏэдзауэ процентищрэ щэниблкӏэ хэхъуащ. Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, мин щиплӏрэ пщӏейрэ щым щӏигъу хъуащ. Апхуэдиз дыдэ мэхъу япэ сабийри етӏощӏанэ гъэм хиубыдэу зыгъуэта унагъуэхэм, къэралым и дэӏэпыкъуныгъэм и пщӏэри. Етӏощӏанэ гъэм хиубыдэу етӏуанэ сабийр е сабиитӏыр зыгъуэта унагъуэхэм я анэ унагъуэ мылъкур сом мин тӏощӏрэ тӏурэ пщӏэнийкӏэ хэхъуащ. Иджыпсту сом мин щихрэ плӏыщӏым нэблагъэ мэхъу. Къапщтэмэ, нэгъабэ япэрылъху сабий зиӏэу етӏуанэ зыгъуэтахэм я къэрал дэӏэпыкъуныгъэм пщӏэр сом минищэрэ щэныкъуэрэ тхум щӏигъукӏэ хэхъуащ. Нэхъ ипэкӏэ анэ унагъуэ мылъкум щыщ унагъуэм къагъэсэбэпауэ, ауэ иджыри абы щыщ къахуэнауэ щыӏэхэщ. А къэнахэри хэхъуащ процентищрэ пщӏэниблкӏэ. Ди республикэм сертификат яӏыгъыу унагъуэ мин блыщӏрэ хырэ щихым щӏигъу исщ. Абы щыщу унагъуэ минийрэ щиблрэ тхущӏрэ блым ар нэгъабэ минитӏрэ етӏощӏанэ гъэм зрагъэгъуэтауэ аращ. Унагъуэр минищрэ щихрэ пщӏым япэ дыдэу ягъуэтауэ аращ сабийр. Унагъуэ къэунэхуагъащӏэхэм я дежкӏэ икъукӏэ щӏэгъэкъуэныгъэшхуэ мэхъу къэралыр.

Дызэрыщыгъуазэмкӏэ, къэралыр щӏэгъэкъуэн хуохъу анэ мылъку жиӏэу, материнский капитал жиӏэу иритурэ. Ар дызэрытщӏэщи, сабий унагъуэм иӏэм елъытауэ зыщхьэщокӏ. Къазэрыӏэрыхьэну хуитыныгъэ яӏэри, илъэс къэсыху жыхуиӏэм ещхьу зехъуэж. Мис мы гъэм сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр къыхыхьа абы?
Мы гъэм щыщӏэдзауэ сертификатыр къыпӏэрыхьэну нэхъ тынши хъуащ, нэхъ псынщӏи хъуащ. Япэм щыгъуэ мазэм и кӏуэцӏкӏэ сертификатыр къыпӏэрыхьу щытамэ, иджысту махуитхум зэфӏокӏ къэбгъэсэбэпыным мазэныкъуэ ихьуращ. Анэ мылъкум теухуауэ программэр щӏегъэхуабжьэ нэхъ тынш, нэхъ щӏэх къызэрыбгъэсэбэпыну зэрыхъуам. Сабий къыщалъхуа дыдэм деж адэри анэри хэмыту, Зыщӏыпӏи мыкӏуэу лъэӏу тхылъи ямытхыу, сертификатыр къыхудагъэкӏри, адэми анэми хъыбар ирагъэщӏэж. Псори пенсионный фондым ещӏэ. Адэ-анэм яӏэщ ӏэмал нэхъ щӏэхыу къэрал мылъкур езыхэм къыхаха лъэныкъуэмкӏэ къагъэсэбэпыну. Нэгъабэ лъандэрэ анэ мылъкур къэбгъэсэбэпыну куэдкӏэ нэхъ тынш хъуащ. Зэрытщӏэщи, нэхъыбэу мылъкур ирахьэлӏэ е унэ къащэхуну, е унэ яухуэну. Абы папщӏэ банкым щӏыхуэ кърах. Иджы пенсионный фондым къэмыкӏуэу банкым къыщыӏэрахым де занщӏэу лъэӏу тхылъым щатх сертификатыр къагъэсэбэпынуэ. Абы папщӏэ пенсионный фондымрэ банкымрэ зэгурыӏуэныгъэ зэращӏылӏащ. Нэхъ тынш хъуащ быныр анэ мылъкумкӏэ ебгъэджэну. Япэм щыгъуэ еджапӏэм иращӏылӏа зэгурыӏуэныгъэм и щыхьэт тхылъ къыӏахын хуейуэ щыт. Иджы Урысей псом дэнэ щӏыпӏэ сабий щеджэми, фондым и къуэдамэр дэни нос. Дэ дызэрыщыгъуазэмкӏэ, мис анэ мылъкум къыщынэмыщӏа къэралыр щӏэгъэкъуэн хуохъу анэхэм мазэ къэс ахъшэ сом гуэр иратурэ. Мис ахэр къаӏэрыхьэн щхьэ унагъуэхэм сыт ящӏэн хуейр? Абыхэм я бжыгъэр хэхъуа?
Дапщэ фызэрыхэхъуар? Сабий етӏуанэ минитӏрэ епщыкӏуиянэ гъэм зыгъуэта унагъуэхэм анэ мылъкум къыхэкӏыу мазэ къэс унагъуэм яхуебгъэхь хъууэ унафэ щыӏэщ сабий илъэсищ ирикъуху. Ар зэпт хъунур зи унагъуэ зы цӏыхум хуэзэу и хэхъуэр мазэм ӏэмалыншэу зэрыпсэуну, хэхъуэм и нэхъ мащӏэ дыдэм хуэдэу тӏум фӏэмыкӏхэмэ. Урысей псом Щызэгъэзэхуауэ къокӏуэкӏ, абы и пщӏэр нобэ сом мин тӏощӏрэ плӏырэ пщӏэнейрэ мэхъу. Регионхэм теухуауэ абы хуэзэр зэтехуэркъым, зэщхьэщокӏ. Апхуэдэу ди республикэм мазэ къэс яхуедгъэхьри хэхъуащ, сом мин пщыкӏущрэ сом щийрэ пщыкӏутхурэ мэхъу. Жыхуэпӏа ахъшэр унагъуэм къаӏэрыхьэн щхьэкӏэ сыт ар ящӏэн хуейр? Сабий етӏуанэр илъэсищ ирикъуху мазэ къэс анэ мылъкум къыхэкӏыу унагъуэм къыӏэрыхьэн папщӏэ птхы хъунущ лъэӏу тхылъыр. Етӏуанэ сабий илъэс ныкъуэ мыхъу щӏыкӏэ лъэӏу тхылъыр ятхымэ къыщалъхуа махуэм щыщӏэдзауэ хуэзэ псори зэуэ яхуедгъэхьынущ. Абы фӏэкӏамэ лъэӏу тхылъыр къыщытӏэрыхьа махуэм къэбжын щыщӏэдзэр. Къыхэгъэщыпхъэщ ахъшэр къыӏэрыхьэн щхьэкӏэ илъэс къэсыху анэм лъэӏу тхылъыр къызэритхын зэрыхуейр. Ауэ мы дызэрыт зэманым пандемием гугъу ищӏащ унагъуэм и хэхъуэм щыхьэт техъуэ тхылъ зэхуэпхьэсынуи. Унафэ къэщтауэ йокӏуэкӏ нэгъабэ мартым щыщӏэдзауэ. Мы гъэм мартым нэсыху сертификатыр зейр арэзыуэ щытымэ, допсалъэри, акӏэ пыдощэ. Езыхэр къэмыкӏуэу аракъэ? Нтӏэ. Унагъуэхэм анэ мылъкум щыхьэт техъуэ тхылъыр псынщӏэу къыӏэрыхьэным, абы къыпэкӏуа ахъшэр къэгъэсэбэпыныр нэхъ тынш, псынщӏэ хъуным папщӏэ зэхъуэкӏыныгъэу къыхыхьахэм ящыщщ Урысейм и Пенсэ фондымрэ ЗАГСымрэ зэгурыӏуэныгъэ зращӏылӏар. Абы ипкъ иткӏэ, сабий къалъхуам и тхылъыр щызэрагъэпэщам деж, абы и хъыбарыр Пенсэ фондым кърагъэхь. Анэ мылъкур къызэрагъэсэбэпыну ӏэмалхэри нэхъ тынш хъуащ. Псалъэм папщӏэ, нэхъапэм унагъуэм унэ къищэхуну щытмэ, анэ мылъкур къызэригъэсэбэпыным щыхьэт техъуэ тхылъ итхын, абы зэманкӏэ пэплъэн хуейуэ щытамэ, иджы пенсэ фондымрэ банк зыбжанэхэмрэ зращӏылӏа зэгурыӏуэныгъэхэм ипкъ иткӏэ, ахэм хэтын хуейкъым. Абы къыщынэмыщӏа пенсэ фондым щӏэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт университет зыбжанэми гурыӏуэныгъэ ярищӏылӏащ. Анэ мылъкур сабийм и щӏэныгъэм трагъэкӏуэдэну къыхахмэ, унагъуэхэм я ӏуэхур нэхъ тынш хъун папщӏэ. Минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм и кӏэм къежьа уз зэрыцӏалэ коронавирус жыхуаӏэм илъэс блэкӏам дуней псор пэщӏэтащ, нобэми и кӏэм нэсу пэлъэщауэ пхужыӏэнукъым. Псом япэу мы узыфэм пэщӏэувахэр дохутырхэрщ, ахэм фӏыщӏэ щхьэхуи яхуэфащэщ. Ковидыр къызэуэлӏахэр гъэхъужын папщӏэ ди сымаджэщхэм я лэжьэкӏэм зэхъуэкӏыныгъэхэр халъхьащ, ахэм щеӏэзэнухэр къызэрагъэпэщащ. Ди дохутырхэм, адрей медицинэм и лэжьакӏуэхэми я унагъуэхэр къагъанэри госпиталым кӏуащ. Мы узыр дэ къыдэуэлӏэнщ е зыгуэр къыдищӏэнщ жаӏэу я щхьэ япэ ирамыгъэщу. Икӏи ахэм ящыщу дэтхэнэ зыми я фӏыгъэщ Сымаджэ абы щӏэхуахэр узым зэрыпэлъэщар. Апхуэдиз цӏыхубэр зыгъэпӏейтей, апхуэдиз цӏыху гъащӏэр зыӏэщӏэзылъхьэ узыфэм зэрыпэлъэщыным щӏэныгъэлӏхэр иужь итщ. Мы зэманым къриубыдэу а узыр къозымыгъэуалӏэ вакцинэу зыбжанэ къахутащ икӏи ахэр цӏыхубэм ирахьэлӏэу щӏадзащ. Цӏыху псори зэрызэмыщхьым хуэдэу а ӏуэхугъуэм цӏыху къэс еплъыкӏэ щхьэхуэ хуиӏэжщ. Хэти вакцинэр сэбэп схуэхъунщ жери зыхрегъэӏу. Сэ ар си фӏэщ хъукъым, жызыӏэу ежьэжхэри ди мащӏэкъым. Цӏыхубэм чэнджэщ пэж нэхъ езытыфыну къэтлъытэр абы ирилажьэ, а ӏуэхур зытезыублэ дохутырхэрауэ къытщохъу. Икӏи вакцинацэм ехьэлӏауэ упщӏы диӏэхэм жэуап къритыну дэ зыхуэдгъэзащ районхэр зэпызыщӏэ, узыфэ зэхуэмыдэхэм щеӏэзэ сымаджэщым и унафэщӏ Хьэщӏэлъхэ Фатимэ.
Дэ дызэрыщыгъуазэмкӏэ, мис мы иджыпсту къекӏуэкӏ узыфэ зэрыцӏалэ коронавирус жыхуэтӏэм цӏыхубэр пэӏэщӏэ щӏын щхьэкӏэ къэралым хущхъуэхэр къыдигъэкӏащ, вакцинацэ жыхуиӏэу цӏыхубэ псорикӏи а мастэр зыхаӏун хуейуэ къегъэув. А лэжьыгъэр дауэ зэрефгъэкӏуэкӏыр? Дэ дызэрыщыгъуазэщи, Аруанми Лэскэн щӏыналъэми хыхьэ къуажэхэм дэт поликлиникэхэри фэ фи ӏэмыщӏэ илъщ, абы щылажьэ дохутырхэми а лэжьыгъэр ирагъэкӏуэкӏ. А лэжьыгъэр едгъэкӏуэкӏын щхьэкӏэ вакцинацие кабинет къызэӏутхри районитӏымкӏэ. Абыхэм вакцинациер щедгъэкӏуэкӏыфу мис апхуэдэу щытщ мы илъэсыр къызэрихьэрэ. Вакцинэр зэрыфщӏэщи Гамвак ковид жыхуиӏэращ, Спутник-Ви адрейуэ цӏыхум нэхъ зэращӏэмкӏэ. Цӏыху куэд къокӏуалӏэ. Вакцинациер идогъэкӏуэкӏ, цӏыхухэм декӏэ нэхъ тынш хъун щхьэкӏэ, мобильный бригады жытӏурэ мис апхуэдэу зыхуэтшэсурэ цӏыхухэр къуажэхэмкӏэ докӏуэ, къалэмкӏэ дыщыӏэщ. Зэрыфщӏэщи, Площадь Абхазии жыхуиӏэм мис мы тхьэмахуэ кӏуам дыщыӏащ. Абдежым де ярмаркэ екӏуэкӏым теухуауэ хэт хуейуэ щытми къыбгъэдыхьэурэ, мис апхуэдэу ахьэри вакцинировэ тщӏащ. Вакцинацием щхьэкӏэ жысӏэну сызыхуейр арат, мы узыфэ ӏей дыдэ къежьауэ щыта, нэгъабэ къежьауэ щыта. Мысымэджэн щхьэкӏэщ къыщагупсысари. Вакцинацие зэредгъэкӏуэкӏрэ, икъукӏэ нэхъ мащӏи хъуащ цӏыхухэр зэрысымаджэрэ. Иммунитет жыхуиӏэр, мис ар илъэс ныкъуэкӏэ вакцинацием иужькӏэ мыбы илъэс ныкъуэкӏэ и лъым хэтынущи, икӏи сымаджэ хъунукъым, икӏи а узыфэ ӏейри къыбгъэдыхьэнукъымэ. Сэ икъукӏэ цӏыхухэм селъэӏуну сыхуейт, вакцинациер блэвмыгъэкӏ, вакцинациер егъэкӏуэкӏын хуейщ. Едгъэкӏуэкӏрэ, зэгъусэу абы деӏэзэрэ, абы иужькӏэ узыфэ ӏей дыдэри къыдбгъэдэкӏынущи, Алыхьым жиӏэм дыщогугъ. Аруан щӏыналъэм хыхьэ къуажэхэм дэнэ здекӏуалӏэ хъунур?
Мы Нарткъалэ поликлиникэм диӏэщ кабинет вакцинацие, абы махуэ къэс сыхьэтийм щыщӏэдзауэ сыхьэт пщыкӏуийм нэс мэлажьэхьэ. Хуейуэ хъуар къекӏуалӏэ хъунущ. Абы нэмыщӏкӏэ зыгуэркӏэ я зэман хуэмыхъуурэ е зэманыр нэхъ хэхауэ яӏэну хуейуэ щытмэ, Госуслуги жыхуиӏэ порталымкӏэ зрагъэтхыу, а зэманым теухуауэ къекӏуалӏэ хъунущ цӏыхухэр. Мэлажьэ махуэ къэс сымаджэм дожьэ. Абы къыщынэмыщӏа, мис ар зэрекӏуэкӏыну нэхъ убгъуауэ жозгъэӏэнут. Дызэрыщыгъуазэмкӏэ, ар мастэр тӏэу зыхебгъэӏун хуейщ, аракъэ? Махуэ дапщэ абы зэхуаку иӏэныр. Цӏыхум а зэманым къриубыдэу дауэ зэрызыхуэсакъыжыпхъэр? Япэкӏэ цӏыхур вакцинацие зыхуейр, цӏыхур поликлиникэм къэкӏуэн хуейщ е участковый врачым къуажэ щыпсэум. Абдежым де терапевтыр къоплъри, противопоказание жыхуиӏэр имыӏэу щытмэ, вакцинациер едгъэкӏуэкӏыфыну щытмэ, сыт хуэдэ махуэ къытысхуэс зэманыр жреӏэри, сымаджэр къокӏуэ. Кабинет вакцинацие къыщыкӏуам де абдежым де анкета пациентэ жиӏэу ар итхын хуейщ. Щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, езы сымаджэра зыщӏэр, тхьэмахуитӏ ипэкӏэ зыгуэр сымаджэу я де и унагъуэм къекӏуэлӏа, зыгуэрым хуэза сымаджэу е сымаджафэ изриплъу, мис апхуэдэ цӏыхум епсэлъа бгъэдэта, мис езы цӏыхура зыщӏэр. А анкета пациентэ жыхуиӏэм иужькӏэ, ар тэмэму щытмэ, абдей противопоказание имыӏэу щытмэ, вакцинациер идогъэкӏуэкӏ. Махуэ тӏощӏрэ зырэ блэкӏауэ щытымэ, абы иужькӏэ къокӏуэри, аргуэру терапевтыр къоплъри, етӏуанэ вакцинациер идогъэкӏуэкӏ. Иджы цӏыхум ящӏэн хуейщ, мис а махуэ тӏощӏрэ зым и кӏуэцӏкӏэ, иммунитетыр цӏыхум джыри иӏэкъымэ. Абы къикӏыр сымаджэ хъуфынущ, ӏейуэ зыхуэсакъын хуейщ и маскэр ӏулъу, цӏыху сымаджэхэм бгъэдэмыхьу, етӏуанэ вакцинациер иригъэкӏуэкӏа, мис абы иужькӏэ антитела жыхуиӏэр, иммунитет жыхуиӏэр, мис ар лэжьэну щӏедзэри, мис абы иужькӏэ цӏыхур сымэджэнукъым. А етӏуанэ мастэ къыхаӏуащ, абыи махуэ бжыгъэ гуэр дэкӏын хуей си гугъэщ, мыгъуэщту. Щыӏэщ ари, ауэ цӏыхухэр зэщхькъымэ, зыгуэрхэм махуэ тӏощӏрэ зы щыблэкӏам де антителахэр иӏэу апхуэдэу къыщӏокӏ.
Ар цӏыху къэс и узыншагъэм и ӏэпкълъэпкъым елъытащ. Нэхъ ныбжь зиӏэ цӏыхухэм сыт хуэдэ чэнджэщ ефтыр, мис а нэкӏуӏупхъуэхэр зыӏуагъэлъыным къыщынэмыщӏа? Зыхуэсакъын хуейуэра? Уи ӏэр птхьэщӏын хуейщ. Цӏыху куэд здыщыӏэм ухыхьэ хъунукъым, мис абы теухуауэ температурэм кӏэлъыплъын хуейщ. Унагъуэ фыздыщӏэсыр, цӏыху куэд зыщӏэсыр, Хьэуа къабзэкӏэ бэуэн хуейщ. Зэрыхъукӏэ пэшым хьэуа къабзэ щӏегъэхун хуейщ. Нэхъапэкӏэ ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, пандемием къриубыдэу сымаджэщхэм я лэжьыгъэм зэхъуэкӏыныгъэшхуэ къыхыхьат. Языныкъуэ къудамэхэр зыхуащӏурэ госпиталь ящӏын хуей хъуат. Апхуэдэу мы сымаджэщым я лэжьыгъэр илъэс блэкӏам зытеубла зэрыхъуам, нобэ зэрызэтрагъэувэжым щыгъуазэ зытщӏащ.
Мы пандемие къызэрежьэ лъандэрэ дэ ди госпиталищ къызыӏутхауэ щыта дэ ди сымаджэщым и кӏуэцӏкӏэ. Иджыпсту Алыхьым шыкуркӏэ мы сымаджэ бжыгъэр нэхъ мащӏэ хъуащи, Лэскэн, Лэскэн щыӏа сымаджэщыр госпиталыр зыхуэтщӏыжащ, мыкӏэ хирургический корпус госпиталу щытари ари зыхуэтщӏыжащ. Нджы А хирургический корпусым дохутыр щылажьэу щытахэр я лэжьапӏэ къагъэзэжауэ госпиталым лэжьат. Мис ар я лэжьапӏэ къагъэзэжауэ мис абдей щолажьэ. Апхуэдэ дыдэу Лескен госпиталу щыта сымаджэщыр. Мис абы щылэжьа дохутырхэр къагъэзэжынурэ лэжьэнущ. Ауэ зыщ абы нджыри зыхъуэкӏыныгъэ диӏэр, постковидное отделение жыхуеӏэр, мис ар къызыӏутхынущ. Лескен. Ар, мис, а Лескен сымаджэщым, етӏуанэ этажым къызыӏутхынущи, абы щхьэкӏэ зэкӏэ, мис, а отделениер лэжьэху поликлиническое отделение Аргудан тхьэжауэ щытар. Ар зэкӏэ а зданиемкӏэ къэтхьыжыфынукъымэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, абы тыншу сымаджэхэр сэбэпи дыхуэхъуфынукъымэ, тэмэмуи дыбгъэдэтыфынукъым. Апхуэдиз сымаджэ екӏуэлӏэфынукъым.

Районхэр зыпызыщӏэ, узыфэ зэхуэмыдэхэм щеӏэзэ сымаджэщым и къудамэхэр Лэсчэни, Аруан щӏыналъэхэми щыӏэщ. Пандемиер къэхъейуэ Анзорей дэт сымаджэщыр госпиталь ящӏын хуей щыхъум, абы хэта къудамэхэр къуажэхэм траугуэшэн хуей хъуат. Апхуэдэу, Лэсчэн щӏыналъэм и етӏуанэ поликлиникэр Арщыдан къуажэ къагъэӏэпхъуащ. икӏи мыбдеж я лэжьыгъэр зытраублауэ сымаджэхэм йоӏэзэ. Ар къазэрехъулӏэм дэ щыгъуазэ дищӏащ, абы и унафэщӏ Хужьокъуэхэ Маринэ.
Районхэр зыпызыщӏэ узыфэ зэмылӏэужьыгъуэхэм щеӏэзэ сымаджэщым и етӏуанэ поликлиникэщ дыдейр. Мыбы специалист ӏэджи щӏэсхьэщ, урологи щӏэсщ, травматологи щӏэсщ, хирурги щӏэсщ. Дэ ди мащӏэр терапевтхэр, педиатр, дыхуейщ. Къуажэхэм дэт амбулаториехьэри ахьэ псори дэ къытпыщӏащ. Къуажэ хъуам диӏэӏым, тхурикъуӏым. Педиатри, терапевти тхурикъуӏымэ, абы щхьа къуажэм къикӏхьурэ мыбы нэс къэкӏуэн хуей мэхъу поликлиникэм. Дэ димыӏэр лор врач диӏэӏым, нэм еплъ дохутыр диӏэӏымэ, адрейхэмкӏэ дызэпэщ. Зэрыжыпӏащи, Лэсчэн щӏыналъэм хыхьэ къуажэ хъуам къикӏыурэ къокӏуэ. Къуажэ хъуам къикӏыурэ къокӏуэ. Къуажэхэм терапевт, педиатр диӏэу щытам, ну, къуажэ хъуа псори ауэду нэщӏу щытӏымэ, къуажэ ауэдэ дохутыр здэщыӏэ щыӏэщ. Ахьэ къэкӏуэн хуей хъуӏым. Дауикӏ, район псом къикӏыу сымаджэхэр мыбы къыщекӏуалӏэкӏэ, ахэр зытримыхьэн щхьэкӏэ, ахэр куэдрэ я чэзум пэмыплъэн щхьэкӏэ, лэжьыгъэр зытеублауэ, нэхъапэкӏэ сымаджэхэр къыщекӏуэлӏэну зэманыр яхуэфтхыу ауэду щыту къыщӏэкӏынщ. Нтӏэ, врачхэм дыхуэныкъуэщ дэ, лор врач диӏэӏымэ, зы махуэ бжыгъэ гуэрхэм къыхэхауэ мыпхуэдэу къакӏуращ, кардиологри диӏэӏым, а кардиологри махуэ бжыгъэ гуэркӏэ къокӏуэри, пэплъу щымытын щхьа, талон къраӏых, Зэманыр ит, зэманыр иту, а зэманым къыӏухьу, мис а зэманым псори зэфӏэкӏын хуэдэу. Дэ мыбдей мы поликлиникэм амбулаторный ковид центри диӏэщ. А ковиднэ сымаджэхьэри къокӏуалӏэ. Колл-центр диӏэщ, номер телефонхэр сайтхэм итлъхьащ, инстаграмми, газетми, дэни псоми итлъхьау, абы звонит къащӏри, я узыншагъэмкӏэ къэмыкӏуэфыну щытым, с Ту щытмэ, дэ ди дохутырхэр макӏуэри, йоплъхьэ, хущхъуэри хуатх. Обследование хуейуэ щытмэ, обследованием ягъакӏуэ. А ковид центрым щылажьэ дэ ди фельдшерхэм дэ ди машинэкӏэ сымаджэм дей я унэм кӏуэнурэ, больницэм яшэнурэ Кыты ирагъэщӏыну щытми, ягъэгъуэлъыну щытми, псори зыхуей хуагъазэ. А ковиднэ сымаджэхэр, мис мы къызэрежьэрэ дэ долэжьыр, хущхъуэ зыхуейуэ хъуар, хущхъуэу хъуари псори идот. Сызэрыщыгъуазэмкӏэ абы псори занщӏэу ягъэгъуэлъми сымаджэщым, унэм зыщызгъэхъужыну сыхуейщ, жаӏэу апхуэдэ мыхьэлъэхэм кӏэлъыкӏуурэ мастэхэр хаӏуэу, кӏэлъыӏэбэу Ну, къыщыщ мастэ, дэ. мастэ хэтӏукӏэ хэтӏумэ, ковиднэ сымаджэхэр зэрагъэхъуж схемэ схемэкӏэ дгъэхъужуращ я щытыкӏэм елъытауи, мис абы бгъэгъуэлъыну я щытыкӏэр хьэлъэу щытмэ, Ар занщӏэу ягъэгъуэлъ. догъэгъуэлъ, ауэ езы цӏыхум имыдауэ ари дэри залымыгъэкӏэ тхуэгъэгъуэлъынукъыми, сыгъуэлъынукъым жаӏэу щытмэ, назначение хуащӏ, худощӏ, ди врачхэм хуащӏри, адэкӏэ махуэ къэс, кӏэлъокӏуурэ я щытыкӏэм йоплъхэ. Ират хущхъуэри езым зэрырахьэлӏэ модэу, нэхъыфӏ ищӏа имыщӏа, махуэ бжыгъэ дэкӏа нэужькӏэ, аргуэру обследовать повторно ящӏыжри, ягу иримыхьрэ, нтӏанэ гъэгъуэлъын хуей хъуэу щытмэ, догъэгъуэлъыр.

Звонить хуэтщӏурэ. Псори тэмэмщ, цӏыхухьэри къокӏуалӏэ районым щыӏэхьэр зэрыщыту, вакцинацэ ящӏыну къекӏуалӏэм нэхъыфӏщ иджыпсту щыӏэ узымкӏэ.
Ди нобэрей нэтыным къриубыдэу къэрал унафэхэм зэхъуэкӏыныгъэ къыхыхьахэм, ахэм ипкъ иткӏэ унагъуэхэм къэралыр щӏэгъэкъуэн зэрахуэхъу мылъкур зэрыхэхъуам щыгъуазэ фытщӏащ. Цӏыхубэр куэду зыгъэпӏейтей узыфэ зэрыцӏалэм и хэкӏыпӏэу къэралым, щӏэныгъэлӏхэм, дохутырхэм къытхуагъэлъагъуэхэри фи пащхьэ